an lajɛbaaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ wali mali kɔ kan ala bɛ fo ka ala barikada masa min sɔnna dɔgɔkun tɛmɛlen ka o yira anw na bi fɛnɛ k'o kɛ an gɛrɛsɛgɛ ye ala bɛ fo masa min sara tɛ jɔn bolo fo n'a kɛra ka ala wale ɲuman dɔn ye an b'a fɔ ala ma k'a ni ce n'an ye masa in fo an bɛ sɔli caya ka kisi ni tanga k'a ɲini aminata den ani abulayi den a n'a so denkɛ sanuma ani fɛn fɛn mana y'a ka sira jɛlen kan an bɛ sɔli k'a bɛɛ lajɛlen kan bi o kɔfɛ k'an masaw fo cɛ kunda ani muso kunda ma bi diɲɛ ko o ko la masaw ka dɛmɛ o de b'a to a ko bɛ ɲɛ i bolo an b'an fa n'an baw fo u ni ce u to fan bɛɛ fɛ o tɛmɛnlen kɔfɛ maa minnu bɛ jamana kɔfɛ n'u bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani minnu bɛna an lajɛ jamana in kɔnɔ wali minnu bɛ an lajɛ farafinna diɲɛ fan bɛɛ an ka foli bɛ s'a bɛɛ ma n'an y'olu ka foli kɛ an tɛ se ka ɲina jɛkulu min kɛra sababu ye ka karamɔgɔ dirisa yɛrɛ ka k'a kanubaw ye ka kulɔbu sigi a tɔgɔ la n'o ye fan kulɔbu ye n'o y'a ka kanu yirali ye an ka foli bɛ s'u ma k'a daminɛ jɛkulu président ma ka taa se présidente ma n'o y'a ka dankan ye an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u t'u sigiyɔrɔw la o kɔfɛ an bɛ foli ni tanuni di Dirisa dɛmɛbaaw ma équipe min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara in kɛ an b'a bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen bɛɛ tɔgɔ ni bɛɛ jamu na ko bɛɛ ni ce i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la ka d'a kan an bɛ baara la baara min ni a ka gɛlɛn tuma dɔ la an bɛ degun sɔrɔ baara kɔnɔna na nka o degun o tɛ ban la mɔgɔ tɛ diɲɛ foyi kɛ don dɔ k'i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ ni tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ a la an k'a bila ala ka minɛn kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka munumunu ni ka na kɛnɛ ni k'a sigi karamɔgɔ dirisa ala ye an gɛrɛsɛgɛ ale de la waati kɔnɔ a y'i kɔnɔ jɛ layidu min bɛ a ni maliyɛnw cɛ ala ta kɔfɛ o de ye k'a fɔ dɔnni min b'a bolo a b'a forobaya ani diɲɛ maa bɛ se ka jɛ dɔnni na cogo min o de hukumu kɔnɔna na an bɛ sigi ka fayida di juma o juma adamadenw ka dɛmɛ ala ka dɛmɛ kɔfɛ anw bɛ min di mɔgɔ ma a bɛ fara ala ta de kan mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka tɛmɛ ala ka dɛmɛ kan

an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini a fɛ mhm. a k'o kɛ kira n'a so denkɛ kelen kelen bɛɛ kan ani minnu sɔnna ka tugu u la mhm. o kɔfɛ mhm. i bɔra ka foli bɛɛ kɛ ka ban an b'an lamɛnbaaw fo an b'an lajɛbaaw fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ko nin y'an dontɔ ye an ka layidu kɛnɛ kan an bɛ min ɲini u fɛ an bɛ yafa ɲini u fɛ an b'an bolo fila d'an kɔ ko nin kuma dun ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔwɛrɛ b'a kun bɔ siga tɛ o la fɛn bɛɛ b'a ba a a a den wolo kuma de b'a ba wolo jɛlen don donc nin y'an donda ye kuma kɔnɔ Mhm. ala kana kuma ba ala kana o don anw na ya rabi ya rabi an bɛ min fɔ n'an donna mɔgɔ min gasi la Mhm. an bɛ hakɛto ɲini i fɛ awɔ ni fili min ye anw sɔrɔ Mhm. o k'an to yen denniya fili denmisɛnniya filiw don Mhm. an ka kalanden filiw don awɔ

kumabali bɛ min dɔn tuma dɔ la kumana t'o dɔn donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ ka yafa ɲini an karamɔgɔw fɛ ka yafa ɲini an faw fɛ ka yafa ɲini an baw fɛ ko ni an donna an ka kuma kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ ma ko salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaleykum salamu
karamɔgɔ dirisa o diyara an ye an b'a f'i ye k'i tarawele i danga na an ka webu ale sanfɛ ha ka ja an ka siti min bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka an lajɛ fayida tv sanfɛ an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma minnu b'an suivre jamana kɔnɔ ni minnu bɛ image ninnu ka partager facebook ni réseaux sociaux fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ bɛ se ka bɔ karamɔgɔ dirisa ka kunnafoniw kalama cogo min an ka foli bɛ s'u ma hali an ni arajo minnu bɛ baara la an b'u fo k'u ni ce k'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la karamɔgɔ dirisa bi an y'i bisimila ka d'a kan fayida min ni an y'a kanu ka bɛn nin jumadon in ma walasa adamadenw ka se ka nafa sɔrɔ a la o fayida in a bɛna diya kosɛbɛ ka d'a kan o tɔgɔ dalen bɛ e yɛrɛ kan ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko yasi karamɔgɔ e bɛ wele ko yasi karamɔgɔ kun bɛ o la mais dirisa soma an ka don yasi yɛrɛ fayida ɲinini kɔnɔ dirisa mun nana ni yasi kanuni ye e fɛ fo k'a tɔgɔ ta k'a da i tɔgɔ kan mun nana n'a ye adama n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka nin ɲininkali la ɲininkali min kɛra ne na a diyara n kosɛbɛ kosɛbɛ adama yasi dali ne tɔgɔ kan alhamdulilayi i y'a ɲininkali min kɛ o de ye n ye yasi kanu fo ka na se a tɔgɔ dali ma n kan adama o ye tiɲɛ de ye parce que dɔnni ye fɛn de ye bɛɛ n'i ka kanufɛn dɔ don bon dɔnni fɛnɛ ye fɛn ye bɛɛ ni i jarabi don a kɔnɔna la i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ kɛ o bɛ se ka nafa s'i ma ka tɛmɛ dɔ fɛnɛ kan mais o t'i n'a fɔ k'i ti dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ ne ye yasi kanu parce que n ye mankutu minnu mɛn yasi la ne ye yasi kanu o kama ne ye yasi kanu kabini n ti ko dɔn fo ka na n kɛ ka ko dɔn ne ye yasi kanu ne ye yasi kanu a mankutu bɛ fɔ n ye a bɛ tan a bɛ tan a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ bon a mankutu fɔra n ye ten ne ye yasi kanu o kama a kanunen kɔfɛ n nan'a durusi fɛnɛ parce que eh, kuranɛ ka bon ayaw ka ca suranw ka ca n'i ye kuranɛ lajɛ suran suran kɛmɛ ani suran tan ni naani de b'a kɔnɔ bon aya aya ba wɔɔrɔ ani aya kɛmɛ wɔɔrɔ ani aya bi wɔɔrɔ ani aya wɔɔrɔ o de b'a kɔnɔ bon aya kɛmɛ aya ba wɔɔrɔ ni aya bi wɔɔrɔ ni aya wɔɔrɔ yasi de diyara ne o suran kɛmɛ ni suran tan ni naani na yasi diyara ne kosɛbɛ n m'a fɔ dɔwɛrɛ ma diya n ye ka tɛmɛ yasi kan mais yasi n y'a kanu bon alihamudulila ala sɔnna n ye baara caman kɛ ni a ye bon minnu y'a da n tɔgɔ kan u ye baara u ye n ka nɔw de ye n'a ye o kama u y'a da n tɔgɔ kan u y'a ye n ka kuma caman bɛ yen yasi ka di n ye bon baara caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛna baara caman di yan a ka ca la n b'a kɛ ni yasi de donc u y'a ye k'a fɔ ni yasi ye nafabaw ɲɛ mɔgɔw ye mɔgɔw taara ka taa yasi kuma f'u ye ani u yɛrɛ y'a ye n ye baara minnu kɛ n'a ye ani u y'a ye a ye mago min ɲɛ ne yɛrɛ ye donc u y'a da n tɔgɔ kan ka a fara a kan ko yasi karamɔgɔ sinon n bɛ ala tɔgɔ wɛrɛw dɔn n bɛ kuranɛ suran wɛrɛw dɔn o n ye baara kɛ suran caman na mais yasi dara n tɔgɔ kan o sɔrɔla ali bɔkari hayidara ka kuma fɛ ale de y'a da n tɔgɔ kan yasi karamɔgɔ a y'a da a kan mun na parce que a ye n ye ka baaraw kɛ n'a ye parce que ale ye n jɛɲɔgɔn ye jɛɲɔgɔn min ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ su fara tile kan

tabarikala ayiwa karamɔgɔ dirisa ni o ɲɛdɔnna ka ban ni donso y'a kungo taa fan dɔn a dontɔ la a ti tunun eh, an kɛlen kɔ k'o dɔn k'a fɔ i ka yasi karamɔgɔya a dara i tɔgɔ kan k'a sabu kɛ i ka cɛsiri de ye mais dirisa an b'a mɛn aw yɛrɛ maa kalannenw da ani aw dɔnnikɛlaw da k'a fɔ ko yasi ko kuranɛ dusukun don ko fɛn caman bɛ yen n'u ko a tɛ dɛsɛ o la mais bi anw bɛna fayida damadɔ ɲini e fɛ yasi kɔnɔ ani ka se ka baro kɛ o fayidaw kan o fayida fɔlɔfɔlɔ o ye mun ye an b'a ɲini i fɛ karamɔgɔ dirisa mɔgɔ dɔ bɛ k'an lajɛ sisan walima dɔ bɛ k'an lamɛn sisan sisan a bɔra a taamana a bɛ diɲɛ fan dɔ la walima a bɛ mali kɔnɔ yan a sigilen sisan sisan sisan ni kɔnɔnagan gɛlɛn de bɛ ɲɔgɔn na kɔnɔnagan o tɛ kɔnɔnagan wɛrɛ ye ne bɛ kɛ fɛn ye wa n tɛ kɛ fɛn ye yalima yasi bɛ se ka maa kɛ fɛn ye wa dirisa yasi mago bɛɛ dilan n'i ye yasi yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɔra k'a fɔ kuranɛ dusukun de ye yasi

ale bɛ bɔ ni eh, mubini wolonwula ye Mhm. donc i b'a ye k'a fɔ yasi Awɔ. adama yasi i i ti barawutu dɔn n'a ye yɔrɔ si Mhm. barawutu i bɛ barawutu yɛrɛ i y'a tɔgɔ mɛn N y'a kosɛbɛ. barawutu tɛ se ka dɔn fiyewu a suran saba a suran fila ni aya kelen bɛ yen ko n'i t'o dɔn k'i tɛ se- k'i k'i ye barawutu dɔnbaga ye, o tɛ tiɲɛ ye Alahu akibaru. mɔgɔ mɔgɔ man'a fɔ k'a barawutu dɔn Awɔ. barawutu tɛ se ka taa yasi kɔ Mhm. n'i k'i barawutu dɔn barawutu tɛ taa fatiya kɔ n'i k'i barawutu dɔn barawutu tɛ taa ayatali kurusi kɔ olu saba adama barawutu tɛ taa ninnu kɔ cogo si la donc munna i b'a ye seyina ali wagati min na a bɛ jinɛw kɛlɛ n'u bɛ barawutu gundo d'a ma a jinɛw kɛlɛ ni yasi de ye ani ayatal kursi a jinɛw kɛlɛ n'o de ye bon n'i ye eh, yasi ta mhm. ala tila ka yasi bɔ k'a bɛn ni mubini wolonwula ye mhm. ka tila ka fatiya k'o kɛ ni aya wolonwula ye ka tila ka dɔgɔkun k'o kɛ tile wolonwula ye mhm. ka tila ka sankolo kɛ bili wolonwula ye ka tila ka dugukolo kɛ fara wolonwula ye donc i b'a dɔn k'a fɔ yasi kabako fɛn b'a la kosɛbɛ

arahamani naani o de bɛ yasi alahu akubaru bon n'i ye yasi fana ta mhm. k'a lajɛ mhm. ala ko k'ale ye diɲɛ da tile wɔɔrɔ mhm. bon kalu kalu wɔɔrɔ de bɛ yasi fana kɔnɔ kalu wɔɔrɔ kalu wɔɔrɔ de bon n'i ye yasi ta ka yasi lajɛ i b'a ye yasi ye fɛn ye fɛn mun fɛn tɛ yen k'a tɛ se ka min dilan fɛn tɛ yen a tɛ se ka min dilan c'est à dire fo n'i tɛ min dɔn n'a ye sinon fɛn tɛ yen a tɛ se ka min dilan.

yasi adama mɔgɔ min bɛ yen bɛɛ ko ko eh, karisa tɛ kɛ foyi bɛɛ ko mɔgɔ min bɛɛ k'a tɛ kɛ fɛn ye fiyewu fo bɛɛ y'a ka dangadenya minɛ a kɔnɔ yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ni fɛn t'i bolo i ye dangaden ye. dibilan dibilan tɛ diɲɛ kɔnɔ ka yasi bɔ mɔriya mɔriya sira fɛ dibilan kelen kelen dibilan tɛ diɲɛ kɔnɔ adama fiyewu ka yasi bɔ kabako
dibilan tɛ diɲɛ kɔnɔ ka yasi bɔ yasi nɛgɛ haya tɛ diɲɛ kɔnɔ ka ya- yasi bɔ kabako

donc faama yɛrɛ ka ju- jamana k'a garidi Mhm. faama yɛrɛ k'i ka jamana garidi yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ an ka jamana tun bɛ kalifa dɔnnibagabaw de fɛ. Kosɛbɛ, kosɛbɛ. bi de o- o- n'i ye bi jamana in Ko tiɲɛnen dabila de koyi. ye olu ko de dabilala Mhm. jamana n'a fɔ sa jamanatigi jamanatigi minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ u b'a sɔrɔ u ka jamana yɔrɔ bɛɛ kalifalen don karamɔgɔba dɔw la a ko kosɛbɛ par exemple sa segu Mhm. n'i ye segu ta k'a la comme ale histoire de ka Ca kosɛbɛ, Mali. fɔ mɔgɔ caman Mhm. fɛ ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan Awɔ. n'i ye segu ta k'a lajɛ Mhm. segu kalifalen de tun don tɔmɔkutu Mhm. kuntalakaw fɛ o. kosɛbɛ bon i b'a ye dɔnni tun b'o cogo de fana na Mhm. bon jamana tun b'o cogo de la Mhm. bon u b'a dɔn kuntalakaw ni o o dɔnnibagaw tila bɛɛ tun bɛ jamana yɛrɛ mara ni yaasi de ye Mhm.

nka mɔgɔ b'a fɔ k'an ka fɔlɔ mɔgɔ ko u tun bɛ taa u tun bɛ taa sisan ko cɛ a donna tan a bɔra tan e adama u m'a faamu kabako olu tun baara min kɛ ala tɔgɔ la ala tɔgɔ cɛ minnu tun b'u bolo minnu tun bɛ baara kɛ n'u ye o de tun ka ca kabako ka faama ka faamaya garidi foyi tɛ k'i sɔrɔ faamaya tɛ se ka yigiyɔgɔ n'i donna mɔgɔw ni dun ka da fɛ yasi de tun bɛ se k'a kɛ parce que mɔgɔ ni donna ni faama kɛra maajugu ye Mhm. hali ni eh, ala bɛ se k'i labila o kosɛbɛ mais i b'i tile kɛ dɛ Mhm. adama yasi awɔ yasi bɛ se ka mɔgɔ bali i b'a kalama yasi mɔgɔ bali saya la alahu akubaru ne ko ko mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ aa dirisa barika Ahan. dirisa barika voilà Mhm. yasi mɔgɔ bali saya la cogo t'a di fɔ o ɲɛfɔ dɛ

dusukun in dun a ka sogo in ka saraka sogo in saraka dɔ ka bɔ a la a ka dɔ dun du kɔnɔ a ka dugumana saraka a ka sanfɛla dun du kɔnɔ adama cɛ o cɛ n'i y'o kɛ hali n'i bɛ bɛɛ kɔfɛ i bɛ kɛ bɛɛ ɲɛfɛ alahu akubaru a barika hali n'i bɛ bɛɛ kɔfɛ i bɛ kɛ bɛɛ ɲɛfɛ awɔ adama yaasi kelen kelen salamun kawlan min rabi rahimu min bɛ yaasi la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ sisan i b'a sɔrɔ sɔn jugu bɛɛ jogo bɛɛ b'a la mais e b'a fɛ san den ka kɛ mɔgɔ ye kana a kɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ min n'a ɲɔgɔn kana kɛ a ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ min mɔgɔ kuma na a ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ min di don jogojugu sira fɛ adama jilaja sa salamun qawlan min rabbir rahim k'a sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ n'i y'a sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ dɔrɔn i ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ ɲɔgɔn k'a d'a ma k'a ko n'a ye dɔrɔn kana y'a kun diɲɛ jogojugu si a mɔgɔ fisi ka sɔrɔ dɔn n'i y'a donna ka sɔrɔ i jogojugu dɔ ka sɔrɔ siraw sɔrɔ adama i bɛ kisi di don
an mɔgɔ min bɛ yen ko e b'i fɛ fana fiye fiye fiyew degun de bɛ n bɛna taa nin yɔrɔ in na sisan faamaw de bɛna ɲɛkɔrɔma n bɛna faamaw tɛmɛ sira la awɔ bon n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na ou bien an ka papiye ko bɛ n bolo cogo min na papiye tɛ n bolo mais nin yɔrɔ in faama ko kunko ka gɛlɛn kojugu awɔ adama yasin aya aya dɔ bɛ yasi kɔnɔ ko walaqad adalla minkum jibilan ka ni siran wala ka- walaqad adalla jibilan kɛsiran Mhm. yanni ka se kɛsiran ma siran yanni k'o d'a kan Mhm. walaqad adalla jibilan kɛ Mhm. dan yen

adama ni faama nana se i sigilen ma i jilaja yasin kana taa yɔrɔ jan yasin yɛrɛ dɔrɔn a kɛ dɔrɔn kun adadu la o joli bi wolonwula n'i y'a kɛ bi wolonwula dɔrɔn i sigi faamaw t'i sigi fiyewu

i ka eh, muso ko gɛlɛyalen don mm. c'est-à-dire eh, dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka muso ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ dɔw bɛ yen u ka furuko gɛlɛyalen don mm. muso dɔ fana b'a sɔrɔ a ka cɛko yɛrɛ gɛlɛn mm. gɛlɛyalen bɛ mais yasi aya dɔ bɛ yen nɔ ko eh, yasi aya dɔ fɔ kalu kalu ina tuta kalu ina tutayarna bikum la ilam tamtahu lanarjumannakum wa lamasannakum minna azabun alimun adama yasila i jilaja ka nin sɛbɛn awɔ

n'i ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ se k'a kalan i ye k'a ɲɛ mhm. parce que eh, yasi kalanbaga ka ca mhm, kalan ka ɲɛbaga man ca mhm, o de y'a dɔnbaga ye parce que n bɛ fɛn ɲini a la ani n b'a dɔn ani n b'a kalan o tɛ kelen ye parce que dɔw bɛn'u sigi u kuranɛ ta ah, ka fara jama kan ten o caman bɛ yen dɛ bon n'o kɛra ne ka adadu a t'adadu sɔrɔ u b'a fɔ k'a banna ka sɔrɔ a ma a bɛɛ sɔrɔ donc n'a m'a sɔrɔ a tɛ se ka k'a ye fɛnɛ. N'Ala sɔnna. i bɛna fɔ ko min dir'i ma k'a ma ɲɛ Awɔ. k'a sɔrɔ foyi tɛ a ka Foyi ɲi t'a kalanbaaw de tɛ se Han. u t'a dɔn de voilà ɔhɔ adama n'i y'o o kɛ o kɛcogo la Mhm. i jilaja i ka eh, jalaju Mhm. jalaju kɛmɛ ani tan ni kelen Mhm. i jilaja i k'o o fara ɲini Mhm. adama n'i y'o fara ɲini awɔ na daga daga kura ɲini Mhm. i ka nin k'o kɔnɔ Mhm. n'i ye nin k'o kɔnɔ Awɔ. ka eh, babɛlɛ in k'a la Mhm. adama n'i y'o- n'u ye nin kalan Awɔ. i bɛ ji dɔ bila o k'a kalan Mhm. n'u ye nin kalan mm. ji in kɛ a sanfɛ mm-hmm. i ka babɛlɛ in i bɛ se ka u b'a kalan babɛlɛ in na kalan o kalan babɛlɛ kelen ta mm-hmm. i bɛ se ka u b'a kalan n'i y'a kalan babɛlɛ kelen ta ni min y'a kalan babɛlɛ kelen ta mm-hmm. adama a kalannen ko la k'a ban pewu a bila o ji in na dɔrɔn ka i ka e, e, bila daga in kɔnɔ i ka yiri fara in k'a sanfɛ k'a datugu a ka tile wolonwula jate kɛ adama k'i ko a la n'i ye masakɛ ɲuman kɔni foyi tɛ se ka tɔgɔ mɔgɔ bɛ ban Allah u b'a kuma minnu k'a ban ka tila kana bɛn ka tila kana bɛn n'i yɛrɛ ye. I- i- i- ka kuma kuma bɛ nin sigilen Kuma bila a tɛ gɛlɛya. a tɛ taa a tɛ taa yɔrɔ si- Allahu i tɛ taa yɔrɔ si foyi t'i sɔrɔ Awɔ. Mhm. donc adama yasi bɛ se k'o kɛ awɔ Mhm.
tabarikala karamɔgɔ dirisa an ti bɔ kuma na ka sɔrɔ baro dɔw bɛ yasi kunkanko la f'an k'a ɲini ka olu dɔn ka d'a kan bamananw ko ten o dɔnni ale sina de ye dɔnnibaliya ye maa min tɛ fɛn dɔn o sina de ye dɔnniba ye donc karamɔgɔ dirisa yalima yasi baara

par exemple n ye eh, wahabu sira min awɔ y'o fɔ o tɛ se ka kɛ ni joli ma bɔ awɔ i ma kɛra o nasira dɔ ye donc mais nasiraw b'a la n ye nasira dɔ d'i ma n k'i ma ko min bɛ ni bana bana b'i la ni problème dɔ b'i da la problème min n'a ka gɛlɛn problème den ta den bi naani kelen a bɛ k'o min na fɛnkɛ ti bɔ o la o tɛ joli ko ye joli ko t'o la i bɛ t'o bila ɲama na dɔrɔn a banna a nasira wɛrɛ bɛ yen hami hamina ko min b'i la fɛnɛ i jilaja dɔrɔn i ka ŋɔmi kun bi naani kelen ɲini ŋɔmi ŋɔmi kelen kelen ŋɔmi kelen kelen ŋɔmi kelen ŋɔmi kun bi naani kɛra ɲɔ ye a kɛra malo ye a kɛra ɲɔ ye a kɛra ŋɔmi ye a kɛra ŋɔmi ye dɔrɔn ŋɔmi kun bi naani kelen yasi kalan kelen kelen bɛɛ la i ka i ka nɔnɔmugu k'a la ka sukoro k'a la ka saraka kɛ denmisɛnninw na adama an ka problème problème ala b'a dilan hali n'a sɔrɔ nafolo ko gɛlɛya de bɛ a kan ala bɛ ka nafolo d'i ma

adama n bɛ min kelen f'i ye aha fɔ n ye fɛn o fɛn bɛ yen Mhm. yaasi la Mhm. ko joliw bɔ a la Mhm. nin ye gindoba de fana ye Mhm. adama ɛɛ, n ye ŋɔmi kelen min f'i ye Mhm. ŋɔmi kun kɛmɛ tan ŋɔmi kun kɛmɛ ani kelen Mhm. i b'a dɔn o bɛ saga kelen de ma e ko cogo di ŋɔmi kun kɛmɛ ɛɛ ŋɔmitigi a ye ko sɔrɔ ani kelen
n'a fɔra k'i ka saga faga n'a saga se t'i ye ŋɔmi kun kɛmɛ ani kelen ɲini i k'a saraka ten alors i ye saga kelen de sɔrɔ kun kɛmɛ ani kun kɛmɛ ayi kun kɛmɛ ani kelen kun kɛmɛ ani kelen den kɛmɛ ani den kelen
adama n'i y'o bɔ a bɛ n'a fɔ i ye saga kelen bɔ saga se tɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ka saga bɔ i ka ko la i jilaja i ka nin bɔ tan fɔlɔ n'i ye nin bɔ i bɛ ko dɔ ye bon o ye yaasi ye fɛn ye o yaasi fana nasira bɛ yen hali ni joliw bɔ a la kɛcogo bɛ yen n'i y'olu kɛ a ka ca la n'i ma joli bɔ a tɛ fɛn cɛn ye parce que dɔw b'a fɔ n'a ma joli bɔ a bɛ joli bɔ i yɛrɛ la o ye cɛn yaasi kɔnɔ yaasi ka problème kɔni min ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ yaasi kalan mɔgɔ ye juru fana la

donc k'a fɔ k'ale ye mɔgɔ lankolon ye e de b'a ye k'a fɔ parce que e ka e ka e ka hakɛ ma da i tɛgɛ donc a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e bolo sinon t'i n'a fɔ k'ale ye mɔgɔ lankolon ye yasi cogoya de bɛ ten mais ni fɛn ma fɔ mɔgɔ ye t'a dɔn donc n'i ye yasi kɛ mɔgɔ ye n'e n'a tigi bɛnna a bɛ to ka waa kelen de d'i ma n'a ma waa kelen d'i ma n'a ko bon a kɛ n bɛ tila ka wari d'i ma n'i ye yasi kɛ i t'i ka wari sɔrɔ a tɛ di bilen ayi o tɛ di bilen yasi bɛ ten o yasi yɛrɛ ye ka yasi yɛrɛ daminɛ ka yasi daminɛ ka ca la i tɛ joli bɔ a tɛ fɛn tiɲɛ ye kuma dɔ la Awɔ. mais adama mɔgɔ saraka bɔ joli ka ɲi Ala- a- joli ka di ala ye kojugu ka d'a ye joli ka di ala ye saraka bɔ saraka bi jaabi saraka bɔ la Mhm. mɔgɔ nisɔndiyalen kɔfɛ Mhm. saraka tɛ bɔ la eh, joli bɔn de ka di ala ye Mhm.

hali minisiri bɛ kɛ minisiri kelen ye ko jamana kɔnɔ ni minisiri kelen de bɛna ta e yɛrɛ dɔnnen tɛ tɔgɔ tɛ papiye kan o bɛ n'i ɲini k'i ta de
k'o tɛ tɛ dɛ a la buji nasira ko bɛɛ ko e mago bɛ faamaya de bɛ fɛ ka kɛ perezan bɛɛ ko e tɛ kɛ perezan a la buji nasira bɛ n'i y'a kɛ siga t'a la e bɛ kɛ perezan hali ni mɔgɔw yɛrɛ fa bɛ k'a ye yasi buji nasira bɛ i b'o kɛ Awɔ. a tigi ka lolo mɛnɛ Mm. adama nin tigi bɛɛ ɲɛfɛ Awɔ. bɛɛ ko ko non ko karisa kɔni n'o bɛ dabali bɛɛ k'a la a tɛ se ka foyi tiɲɛ Mm. ye yasi buji nasira bɛ n'i y'a faga n'a tigi tɔgɔ y'a tigi mago sa fo ka diɲɛ wuli a a y'a tigi ta tiɲɛ ne ala k'an kisi adama dɔnni bɛ yen sa Ee, Ala ka- yasi ye tiɲɛ ye yasi ye tiɲɛ ye n'i t'a dɔn i t'a dɔn yasi ye wulibali ye. Siga t'o la.

donc adama yasi Awɔ. n'an k'an kuma yasi kan dun adama baro bɛ yen komi déjà dɔɔni kɛra ka ban ni ala sɔnna a ma Eh, karamɔgɔ dirisa an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka yasi kuncɛ ni fayida min ye n'an bɛ o yamaruya ɲini i fɛ Eh, i yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ k'an lajɛ an bɛna question fila de fara ɲɔgɔn kan i bɛ se k'u bɛɛ jaabi Eh, o fɔlɔfɔlɔ ye min ye an balaka dɔw de bɛ yen nin nɔ ala ma u gɛrisɛgɛ fiye fiye fiye fiye fiyew cɛlasigi la u ye kɔrɔn boli u ye tilebin boli u ma ɲɛ sɔrɔ a la cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu ye cɛw ye dɛ mais olu fana dɛsɛra ka furu de sɔrɔ yalima yasi jɔyɔrɔ bɛ furu la cɛ kunda ni muso kunda adama an y'o fayida di o an y'o fayida di an ko kalu ina tatayarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum walayamasannakum minna azabun alimu o yasi de la a bi yasi de la kabako

Dɔw dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ wari so dusukasi b'u la kosɛbɛ yɔrɔ d'a ma ne ka sɔrɔ ka ɲininkali laban kɛ i b'a sɔrɔ u b'a sɔrɔ muso bolila ee i b'a sɔrɔ sisan kɔfɛ an ka kɔfɛ mɔgɔw a ka ca olu de la i b'a sɔrɔ muso kɛlen don k'u don degun dɔ kɔnɔ k'u kɛɲɛ u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ quoi parce que an ka muso dɔw bɛ muso furu yan ka bɔ yan ka taa ka taa kɔfɛ tila ka t'u janfa

kana adalu t'a la dɛ mhm. fo ka nasi ja ka bɔ boite kɔnɔ wagati mhm. adama n'o kɛra mhm. boitinin ta dɔrɔn i k'a bila i ka so kɔnɔ adama muso ɲina muso bɛ segin i ma a mana kɛ cogo cogo a bɛ segin i ma tabarikala dirisa i ka folikan labanw ka bi jumadon video nin ka kuncɛ ani ka dugawu don kan adama n ka eh, folikan laban o de ye ne mɔgɔw fo hali bi

an bɛ se ka yasi baara ye mais kuma dɔ la fayida ninnu di kun ye kuma dɔ la i ka se k'a kɛ parce que ni i tora k'a fɔ ko ni min bɛ fɛ k'a kɛ ko n'a gɛlɛyara i ma i ka to k'i wele a ko kɔnɔ fɛn ɲinikan ye k'a sɔrɔ o tɛ ne yɛrɛ ka yaasi ne ka yaasi baara mɔgɔ yɛrɛ ma ha ko ka ca dɛ bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ parce que n filɛ nin ye ka fɛn min fɔ n tɛ mɔgɔ nɛgɛn n tɛ mɔgɔ janfa ne tɛ se ka sigi yaasi kan ko n bɛ yaasi baara mɔgɔ ye a ye ne nafa ni ne kɔni bɛ nafa n'a ye i bɛ fɛn bɔ
donc ni fɛn b'i kunna i bɛ n wele wa n'i y'a baara ye siga t'a la mɔgɔ fana bɛ ɲɛ ayi o siga kɔni o bɔra n na ala sɔnna parce que mɔgɔ n'i ye dɔnni baara ka se niveau dɔ la dɔnni yɛrɛ bɛna a jira e la ala yɛrɛ b'a jira e la ala yɛrɛ bɛ fɛn jira dɔnni kɔnɔ

ni fɛn tɛ maa ma ko ne tɛ se ka yasi baara ye awɔ voilà ayiwa nin tun ye an ni karamɔgɔ dirisa tarawele bɛɛ lajɛlen k'a ma yasi karamɔgɔ a sigiyɔrɔ bɛn bɛ maɲanbugu ma bamakɔ yan komini sisi ale yɛrɛ kɔnɔna na ni aw mako b'a la imaji in kɔrɔ nɛgɛjuru sira min bɛ tɛmɛ aw bɛ dirisa sɔrɔ o la o kɔfɛ kumakuncɛ kuma na karamɔgɔ dirisa ka baarakɛfɛnw ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye fɛn minnu labɛn ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la i kɛra diɲɛ fan o fan o dɔ ye safinɛ ye i n'a fɔ aw ɲɛ b'o de la imaji ale kɔrɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ yirimugu kɛrɛnkɛrɛnnen b'a bolo yirimugu min ni ala sɔnna a ma don n'a nataw an b'a dama masala sigi o kɔfɛ bololabagi bɛ karamɔgɔ dirisa bolo bagi min n'i y'a ta ni k'a don i tigɛ la ala ta kɔfɛ bɛ alihamdulilayi kalan i ka diɲɛlatigɛ la i man'a ta kun min na i bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnya la gɛrɛsɛgɛ ko ha ka ja nafolo ko ka d'a kan maaw mago bɛ nin fɛn ninnu de la o kɔfɛ i ka dɔn karamɔgɔ dirisa a kɛn bɛ ka di dɔ fana labɛn di min ni a dir'i ma i ye cɛ walima i ye muso ye ko mankan b'aw ka furuso kɔnɔ furuso kɔnɔ a gindo a banna a bɛ fɔ o de ma ten gindo kɔni k'i lafiyalen to i siso kɔnɔ i suturalen ka to o y'o di kofɔlen fana ye fo ka taa se mandiya tulu ma tulu min n'a b'a dilan i ye cɛ i ye muso ye n'i y'a mun a ma se lakali la ka d'a kan maa o maa y'a mun dɔw siranna u y'u ta fili anw bɛɛ b'o la donc an bɛ dugawu don kɛ yarabi ala ka si di karamɔgɔ dirisa ma ka dugawu don kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ jamana kɔnɔ wala minnu bɛ jamana kɔfɛ n'olu bɛ video in filɛ